aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani chawanangwa ndikudziwa kuti tsiku la lero muli bwino anzathu ndi kumangalandeyo kuno ndi eh kachisisira basi chisanu choti nthawi zina zake chikumachita kugwirika m'manja amwene kungoti kuzizira kwa ulendo uno kumakhala ngati kuja kwa kalikali kuja mponi nthawi imene ija kumati kukazizira sindimadera nkhawa gombeza lokha ndimakhala ndili nalo lotumizidwa ndi inu achimwene anga okondeka gombeza la tchale lolimba kwa basi koma makono imeneyi ndi imene ikumakhala nkhawa yanga gombeza abera bwinobwino ndiye a ndilibe amwene ndiyetu chisanu chonse chikakhuthuka chikumathera pa thupi langapa nanga si inuyo kumeneko munasiya kalekale kutitumizira katundu sitikudziwa kuti mwina mwake kapena mkazi wanu wachizunguyo nkutheka mwina amakuletsani kuti musathandize azibale anu kumudzi kwanu apatu mpamene ndimadandaula kuti mukanakhala kuti mudamtenga msungwana wanu uja wakuno kumudzi marigareta ndiye kuti bwezi zinthu zonse zili bwino leronso mundilole ndisanapitirize kulemberani kalata nditenge nthawi pang'ono kuyamikira basi za khweze eh maulemu basi panopa kuno kwathu aliyense wafika povomereza kuti khweze buses ndi namba 1 basi palibenso chifukwa chokwerera basi zina ukakhala ndi ulendo basi ndi za khweze basi zifukwa zake ndi zambirimbiri kuti tiyambe kutchula chimodzichimodzi ndiye kuti mpakana kutidera achimwene ndikudziwa mmene ndalemba nkhani yokhudza bwengetezi mukudzifunsa kuti kodi obwande zoona za bwengetezi mukukamba zoona kapena kusinjirira chabe inu zoona obwande munthu wamphamvu zake bwengete lingakuvuteni kugula a osati kwenikweni koma kungoti kwathu kuno mabwengetewo ndamene penapake amakhala ogwetsa ulesi achimwene thonje nde chilimilenicho koma zinthu zake sizikulongosoka kwa nthawi yayitali takhala tikukakamira mtunda wopanda madzi e fodya ameneyu nde muli makwacha basi mbewu zinazo ayi osalabadirakonso mkomwe mapeto ake chili choti titukule ulimi wa thonje komanso tiyesetse kuti thonjelo tikalima tizipanga nalo zina zake zooneka ayi ndithu zinativuta achimwene mabwengetewo alipo anzathu ena amaso ngati mabu amene amachita kubwera kuchokera kwawoko nkumadzatipangira mabwengete kuno koma tsopano zimakhala zinthu zoti iwonso sangafunde pansi pa mtima amangoti manyasa awa chilichonse apatseni aona kuti achita bwanji Ndidapita ulendo wina ku Limbe, chisanu chitandipanikiza, ndidakapeza nawo Bwengete, lolemba Made in Malawi. Usiku woyamba kulifunda, maloto ake anali osakhala bwino, komanso chisanu chidanikuntha koopsa. Mmene ndimadzuka m'mawa, adayamba kukuwa ndi namagetsi wangayu kuti, Heyi! Obwande! Mukhala ngati guletu! Thonje lonse limene adaapangira Bwengete, lonse linali litadzadza m'mutu mwangamu. Ndidapita pa kalilole kuti ndikaone ndimaoneka bwanji. Ah! Koma Limbe! Kuyamba kupulula thonje m'mutu mwangamu mpakana kamulu ndithu. Kubwereranso pogona ndikaone Bwengete likuoneka bwanji. Ii! Linali lili mberewere zokhazokha, kungotsala maulusi basi. Bwengete lonse linali litathapo. made in malawi ah, kukumachuluka kaphulira amwene nachilapa ziliponso zambiri zimene umati ukaziona umati kodi akuti amafuna kupanga chani kwenikweni ndiye zinthu zakezo sikudula kwake kwinaku akumakuwa kuti aa inu tiyeni tizigula zakwathu konkuno malo ogona ndiye sikukwera mtengo kwake amwene ulendo wina namagetsi wangayi tidayeserera kuti tikagone malo ena kuno tinakabwereratu ofikafika kutiuza mtengo nachita kumfutsitsa katatu kuti mwati bwanji sikuti tikufuna tikugula chipinda iyayi tikufuna tingogonamo lero lokha koma ndiye chimtengo chakecho eh, kuchita kuti eh, eh, ndiye kuti ndalama zimene munamangira chipindachi mukufuna muzitolere pakamodzi basi nangomuuza namagetsi wangayo ndi namaga izi zatikanika zinthu zathu tinaziponya patali kwambiri kusiyana ndi zochokera kwina chonsechi tikufuna kuti tidzichita zaku nyasalande kuno ndikudziwa kuti lero mukudabwa kuti aa kodi obwande lero kwakucherani kuti mungokamba za katundu wanu kumeneko kukhala kwa bwanji kumeneko kunabwera anzathu ochokera ku joweni achimwene anzathu amene anakatchona atatopa ndi khasu kuno anzathu amene tanaposi wa kuno atawatopetsa anafuna kukajegweda nkhuku za ku joweni komanso chingwa ndi batala wake anachita ngati zimene inu mudachita achimwene ukatchona amwene eh kuli ku nyasalande akati anyung'unye sungamufune ata olo pang'ono amwene anzathu amakasintha malilime ku joweniko ukhala miyezi itatu yokha amatembera mathenifolo amvekere wena khunjani wena ola ola mfwethu ine kuyesera kuti halo inetu si mfwethu ine ndi uja obwande bwantasa mkulu wa dambwe kuno ku chikumbeni kuno

koma chodabwitsa kwambiri mwinanso anthu kujoweniko amadzifunsa koma inu manyasa amenewa zinthu akututa kupita nazo kwawozi amakatani nazo amakapanga sewero la chilembwe kapena amakatani nazo zimenezi akamafuna kutaya zinthu kudzala azungu awowo iwo amachita kuletsetsa kuti ayi ayi ayi ayi musataye zimenezo obwande ndi magetsi awo limodzi ndi kafadala akhoza kugwiritsa ntchito zimenezi kunyasalandeko ayi timathokoza abale anthu akujoweni amatikumbukira komanso amatikonda amadziwa kuti ali ndi abale awo kuno kumudzi ngakhale kafadala ulendo wina atayeserera kuti awatsatira abale ena ku joweniko pothawa umphawi wa kuno zinthu sizinakathe bwinoyi m'bale wina adamuyitana bwinobwino kuti bwera mphwanga kuno ndiye kuli ndalama zimangomera mu mtengo mphwanga bwera tidzangotcholera limodzi udzadye soseji kuno iyi akafadala ndi soseji yomweyo yoti sanayambe wayionako ndiye kutengeka atayitana anthu aku joweni ndikupita kumweko chongofika mu joweni akuti mwamuna ndiye anayesera kuyimba tenifolo ya awo amene adamulimbitsa mtima kuti akwere basi azipita ku joweni iwo koma ata osagwira achimwene kuyesera kufunsa pa depot pokwera basi akuluakulu ndimafuna m'bale wanga dzina lake ndi dawuni malayathina kapena kuti kunkhete wa mmadingenimu kwathu ku nyasalande ayi ndithu anthu osamamvetsa mkomwe zimene amalankhula zotsatira zake anthu achifundo ndi amene adachita kusonkherana ndalama kuti awa azibwerera ku nyasalande awa moti kafadala za joweni ayi samafunanso mkumva komwe anazunzika kusanduka masikini pakati pa tauni omuyitana adamuchita chipongwe kuzimitsa tenifolo atafika mnyamata mu joweni ndikudziwa kuti mwina mwake mukudabwitsika kuti kodi obwande lero basi mwangodzuka ku giya ya anyamata apatheba pabathe takuyambani chani